a ji n'aka a na-abụ ikenga ezumezu ndị ichie Aha, ihe nke ya jiri bụrụ ikenga ezumezu bụ na ihe niile e ji eme agwụ dị ya n'ahụ ị bịa n'ahụ ya e nwere chi na agụ Hmm?
Hmm, maka maka na achọrọ m ịjụ ihe ndị a e- e segasịrị ya n'ahụ ọ bụ design nkịtị ka o nwere ihe ha nọchiri anya ya. Ọ bụ design, ọ ihe a mere ya ikenga ezumezu ndị ichie Hmm, ihe a dịsị ya n'azụ bụ ofu mkpụrụ ihe n'ime agwụ nsi ihe agwụ nsi niile ahụ a bịa na anyị nwere chi na agụ na ya ahụ ya e nwere ute Mm. ute ọya ka a na-akpọ ya like onye agwụ nsi dara butuo ya ọya Mm. a chọọ iji ya rụrụ ya ọrụ nke ute ọya dị Mm. ya adịrịrị Ke ya. nke bụ ute ọya metụkene ya aka. ị fụọ nke a dịka basket Okay. ọ ya bụ ute Okay. Ehe. Mm. dịka onye agwụ nsi ji turu a chọọ Mm. echu ya agwụ nsi chi ịdọrọ ya imere ya agwụ anyị eweta ezumezu ndị ikenga Mm, ute ọya dị chi na agụ dị mm. ke ke ke chi na agụ n'ahụ ihe Ee, chi na agụ ya dị ya okay okay so shape a ihe niile a kịta nwere ihe ha na-arụ ihe ha na-alụ o nwere ihe ha symboliziri ọ bụrụ na anọkọtara

nke a nke a na dịkwa ebe a Mm. ehe, bụkwa chi na agụ nke nwoke nke a nke nwaanyị okay nke nwaanyị a ka m gwara gị na a na-eme isi ya mkpọwa Mm.
Mhm. chi na agụ yes okay Ee, nke nwoke ebe a Eh, mana ke ke maka nke a dịka dịka draft a na-azụ azụ Ehe, nke a bụ ndị ọgbanuke maka onye a ya-achụrụ aja ndị ọgbanuke ya chọkwa iji ihe a rụọ ọrụ ọ bara n'ọrụ ya maka ya ndị ọgbanuke Mm, Eh? mm, Ehe, nke a ndị ọgbanuke mm, nke a bụ ụkwụ na ije mm. That is, ụkwụ na ije agwụ Eh, ụkwụ na ije agwụ okay nke a ruru agwụ nke a okay n'ọgbọ n'uke so agwụ so etu o si wee gaa kịta bụ ụkwụ na ije agwụ Ee, ya bụ na ihe ọ na-egosi bụ na ihe niile a dị ya n'arụ na ọ bụrọ na ọ mma ka e ji ya wee chọọ na ihe niile a bụ symbols shape ihe nnọchitere anya ife dị iche iche ha ncha dịkọtazie n'ofu osisi a e wee kpọọ ya ezumezu ndị ichie a ekenere m gị hinne ajụjụ ọzọ m nwere ịjụ bụ kedu um, o nwere ụdị osisi eji atụ ezumezu ndị ichie a iche ka ọ bụ osisi ọbụla ị fụrụ o nwere osisi eji atụ ya iche ọ bụ osisi ọbụla ofe Okay. osisi eji atụ ya bụ ihe eji ogirisi tụọ ya nke a na a na-arụ arụ bụ ngwu Okay nke a bụ osisi ngwu ngwu Okay a na-arụ arụ na then a na-ejikwa osisi ọfọ arụ ya like nke a na bụ arụsị ndị ichie Okay. Mhm, a tụchara nke a na o ji ọfọ n'aka Mm. jide iko mmanya Mm. Ehe, ọ ndị ichie ka ọ bụ arụsị Mm. nke a bụ osisi ọfọ Mm. Onye osisi ọfọ ka eji wee tụ Ọfọ ka nke. ejiri rụọ nke a Mm. Ehe. so ihe eji arụkarịa ụmụ ihe ndị a bụ osisi ọfọ ngwu ọjị na ogirisi Okay. Ee, Yeah. osisi